Faoin mBille Gaeltachta a bheidh le dréachtú, déanfar sainmhíniú ar céard is 'Gaeltacht' ann agus ní bheidh sé bunaithe ar limistéir thíreolaíochta as seo amach ach ar chritéir theangeolaíochta. Tabharfar stádas reachtúil do cheantracha áirithe taobh amuigh den Ghaeltacht. Sainmhíniú nua don Ghaeltacht atá á thabhairt air. Beidh sé bunaithe ar Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge chomh maith leis an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa nGaeltacht. Ciallóidh sé athruithe suntasacha. don Ghaeltacht mar atá. Tabharfar stádas reachtúil faoin mBille Gaeltachta do cheantair Ghaeltachta a bhfuil stádas teangeolaíoch éagsúil acu. Forbraíodh próifíl shochtheangeolaíoch do na cineálacha seo de phobail teanga faoin Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Déanfar foráil faoin mBille Gaeltachta don sainmhíniú nua reachtúil ar an nGaeltacht a bheidh bunaithe feasta ar chritéir theangeolaíocha seachas ar limistéir thíreolaíocha mar atá faoi láthair. Déanfar foráil faoin reachtaíocht do phróiseas pleanála teanga faoina ndéanfar pleananna teanga a ullmhú ag leibhéal pobail do gach limistéar Gaeltachta agus faoina ndéanfar faomhú agus athbhreithniú ar na pleananna. Tabharfar stádas reachtúil do chineál nua ceantair, 'Gaeltacht gréasáin' a tugadh sa gcáipéis air, a bheidh taobh amuigh de na ceantair Ghaeltachta reachtúla atá ann faoi láthair. Is ceantair iad seo a mbeidh a bhformhór i bpobail uirbeacha. Tabharfar stádas reachtúil freisin do Bhailte Seirbhíse Gaeltachta, sin bailte ina gcuirtear seirbhísí ar fáil do cheantar Gaeltachta. D'fháiltigh an teangeolaí an Dr Brian Ó Curnáin roimh an méid seo ar fad tráthnóna. Dúirt sé go raibh sé ag cloí níos gaire den staidéar cuimsitheach teangeolaíoch. Ach deir Brian Ó Curnáin gurb é an bhearna is mó sa bplé ná faillí atá déanta ar Scéim Labhairt na Gaeilge. Ba é Scéim Labhairt na Gaeilge an nasc ab fhearr agus ba ciniúnaí, ag an Stát le cainteoirí Gaeilge a chothú, a deir sé. Catherine Ní Ghuairim, Nuacht TG4. Agus liom anois tá an tráchtaire agus an taighdeoir ar chúrsaí Gaeltachta, Donncha Ó hÉallaithe. Fáilte romhat, a Dhonncha. Anois, ag breathnú ar ráiteas an Aire Stáit ina iomláine, cén rud is mó a sheas amach duit féin? Dhomsa an rud is mó a sheas amach dom ná an athrú polasaí atá ann anois i dtaobh an ról a bhéas ag Údarás na Gaeltachta. Bhí an rialtas deireanach ag iarraidh Údarás na Gaeilge a dhéanamh dhó agus go mbeadh ualach na Gaeilge ar fud na tíre faoin Straitéis Fiche Bliain ar an t-Údarás. Anois tá an rialtas seo théis deireadh chur le sin agus beidh ról Gaeltachta, fócas Gaeltachta i gcónaí ag Údarás na Gaeltachta agus feictear dhomsa go bhfuil sé sin thar a bheith tábhachtach. mar go gciallaíonn sé go mbeidh an tÚdarás in ann díriú ar na fadhbanna éagsúla sóisialta, teangeolaíochta, eacnamaíochta, fostaíochta agus fiontraíochta atá sa nGaeltacht agus atá thar a bheith tábhachtach go mbeadh an tÚdarás in ann déileáil leo siúd ar an mbealach a mbíodh siad ag déileáil leo agus feictear domsa go bhfuil sé sin an, gurb é sin an rud is tábhachtaí agus an rud is suntasaí faoi seo go bhfuil deireadh curtha leis an polasaí a bhí fógraithe ag an Rialtas eile. Anois, dúirt an tAire Stáit freisin go mbeadh cúramaí fiontraíochta ag fanacht faoin Údarás, ach go mbeadh an nasc foirmeálta seo ann ansin idir leis na háisíneachtaí stáit eile, leis an IDA agus le Fiontraíocht Éireann, nasc nach raibh ann ariamh cheana. Bhuel, bhíodh comhoibriú áirid ann agus bhíodh nasc réasúnta foirmeálta nuair a bhí Gaeltarra Éireann i mbun oibre. Ach tá mé ag ceapadh gur cineál laghdaíodh é sin faoin reachtaíocht faoinar bunaíodh Údarás na Gaeltachta. Ní fheicimse go ndéanfadh sé aon dochar don Údarás go mbeadh a leithéid de nasc ann agus má tá comhoibriú le bheith ann idir an IDA le fiontraíocht a chur chun cinn sa nGaeltacht d'fhéadfadh sé sin an-leas a dhéanamh don Ghaeltacht. Nó má tá, má chiallaíonn sé, agus níl fhios agam céard a chiallaíonn sé go dtí seo, má chiallaíonn sé, gur faoi faoi IDA a bhéas an tÚdarás ag feidhmiú ó thaobh cúrsaí fiontraíochta, bhuel ní dóigh liomsa gur rud maith a bheadh ansin. Ach freisin, an rud eile a tháinig chun cinn freisin ná gur bord ceaptha a bheas anseo. Ní bheidh aon toghcháin ann as seo amach le comhaltaí a thoghadh ar Bhord Údarás na Gaeltachta agus beidh, Beidh méid áirithe ceapúcháin le tíocht ó Chomhairlí Contae freisin, a Dhonncha. Bhuel, níl sé sin ráite sa ráiteas féin. Sa ráiteas féin, níl sé ráite go mbeidh aon bhaint ag an Chomhairle Chontae leo, ach is cosúil gur dúradh inniu go mbeadh. Feictear domsa nach bhfuil, gur drochrud a bheadh ansin. Níor cheart, níor cheart deireadh a chur leis an taobh daonlathach den Údarás. Ceapaim go mba mhaith an rud é sin. B'iontach an rud é go raibh baint ag pobal na. na Gaeltachta leis an tÚdarás a thoghadh. Ach an t-aon rud amháin, bhí an Ghaeltacht imithe chomh mór as riocht ó thaobh teorannacha de is go raibh níos mó vótaí i dtoghchán an Údaráis istigh i gcathair na Gaillimhe ná mar a bhí i nGaeltacht Chonamara, mar shampla. So, ceapaim nach bhféadfaí aon toghchán a reachtáil go dtí go mbeadh athbhreithniú déanta ar na teorannacha. Agus tá sé suntasach go ndeirtear sa ráiteas nach gá go mbeadh toghchán ann. Now ní hionann sin is a rá nach mbeadh toghchán ann agus déarfainnse, idir seo agus an uair a dhéanfar an Bille a fhoilsiú beidh go leor grúpaí sa nGaeltacht agus mar sin de ag tathant ar an Rialtas an cuid daonlathach den Údarás a choinneáil agus a neartú más féidir. Agus luaigh tú ansin, teorainneacha na Gaeltachta, Donncha, do léamh ar sin, céard a cheap tú faoin méid a bhí fógraithe faoi sin inniu? Bhuel, tá sé seo ag tíocht leis an méid a bhí molta ag an Staidéar Cuimsitheach ar Theorannacha na Gaeltachta agus fáiltím roimh an méid atá ráite ag an Aire gur ar bhonn tíreolaíoch, gabh mo leithscéal, gur ar bhonn teangeolaíoch seachas ar bhonn tíreolaíoch ar cheart na teorannacha a leagan amach. Tá sé thar a bheith práinneach. Má tá an Ghaeltacht, an méidín bheag den Ghaeltacht ina bhfuil Gaeilge á úsáid, le caomhnú, tá sé thar a bheith tábhachtach go ndéanfaí na teorannacha a ath-tharraingt i mbealach a dhéanfadh ciall ó thaobh cúrsaí teangeolaíochta de. Agus bhí an-mholtaí, moltaí an-chiallmhar,